ngakhale chitsiru chikamwalira anthu anzeru amapita ku maliro ake aliyense ndiyofunika pamaso pa mulungu koma pa dziko lapansi pano choyambirira chimene tizichiganizira ndi chonena kuti zochita zanga zochita zathu zikukhala daliso kwa munthu wina kapena ayi tikamati boma bomatu sikuopseza anthu boma boma sikuopseza anthu boma ndikuyang'anira anthu bomanso limayendetsedwa ndi anthu zinthu zikalakwika ndikunena kuti pepani timaona ngati kuti zinthu ziyenda chonchi koma zalakwika zayenda chonchi pepani umenewu ndi umunthu koma kumachita makani zinthu zikusokonekera umenewo si umunthu chifukwa amalakwisa ndi munthu amapepesa ndi munthu wosalakwa wangwiro ndiye mulungu yekha wakumwamba ndikunena izi kunena kuti Ine monga Vice President wa dziko komanso Minister of State for Public Service Delivery ndithu ndili m'boma momo zochitika zimenezo tsopano zinthu ngati zikusokonekera ine kunena kuti apa pakusokonekera ndikufuna kuti pakonzedwe tsopano ndikati pakusokonekera ukulakhula bwanji ine ndine mwana inu apapa mudziwe mudziwe kunena kuti aliyense Ineyo ndimanena nthawi zonse, ndibwerezanso pano, ndidzapita ndekha m'manda, ndidzaweruzidwa ndekha chifukwa zimene ndachita ndili pa dziko lapansi. Okay, ndiyeno tikamanena kuti shuga akudula, shuga yo wadula ndanena ine ndinangonena kuti oloboni nkhumba ya matewe ikulusa iwe ndikuti nkhumba ya matewe iyo wayipatsa matewe ndiwe ine ndingonena kuti ndili m'boma momwemo koma zinthu sizikuyenda bwino koma pamene tikuti boma sizikuyenda bwino Boma si chipani tu. Boma si chipani. Boma ndi chipani ndi zosiyana. Galimoto iyiyi ndi ya chipani. Magalimoto awo ndi ya boma. Galimoto iyi nditakupanga nayo china chilichonse chimene ndikufuna ndi yanga. Koma magalimoto awowo ali ndi malamulo ache. Pali kusiyana pakati pa chipani ndi chani kodi? ndiye kusakaniza pakati pa boma ndi chipani ndi zimene zimapangisa dziko lino kulowa pansi mumapeza anthu achipani amaona ngati iwo ndi boma iyayi boma ndi china chipani ndi china nonse amene muli apa aliyense ali ndi kwawo pakhomo panupo ndiye moyo wanu pakhomo panupo ndiye chani kodi moyo wanu ngati kulibe ndiwo pano sitingaziwe opanda ndiwo opanda ndiwo tikamuziwira kuti kunyumba kwanu ngati pali opanda bulangeti bulangeti pano sitingaziwe tikaziwira kuti kunyumba kwanu ngati sunagone usiku onsewu pano sitiziwa koma kupita ku nyumbako tikapeza kuti ungongwindima mwaziwa kungwindima eh angongwindima sanagone chisanzo ine ndimayenda misika nkumagula bonongwe ndi kholowa ndikumagula chinangwa ndiye ena amaona ngati ndine chisiru ah akuyenda misika eh wadrama eh mwakuti mwakuti nkhani ndi yonena kuti munthu munthu munimvese amene amatenga masamba ndikupita kusika kukagulisa timangomuona atafika kusika kuja akugulisa masamba ine amene ndakulira kumuzi ndimadziwa chimene chimachitika amazuka mmamawa kusiya tulo ndikukathyola masamba aja wasuka ndikuwanyamula ndikuyenda ulendo wautali ndikukafika paja akagulisa onse masamba onse akangopeza mwina 3000 3000 imene ijayo 3000 imene ija kuti akagulire zofuna zace zimakwana nde ine ndikuti tiyeni tiyesese timuthandize munthu uyuyu poona kuti ndi munthu ambiri amene akupanga matama ndikumati asiya ukulankhula ndi zimenezozo eh ukutiputa ifeyo saziwa chifukwa chake nchani iwo mwina anabadwira kolemera amangotuma anthu pitani mukandigulire ma vegetable chimaona iwo ndi masamba ali m'mbale ndikumadya nkhope ya amene amagulitsayo sayiziwa nkhope ya amene akugulisayo sayiziwa mbatata

nkhope yake saiziwa chodziwa iye ndi mbatata walimayo nkhope yake wakalima kuti mavuto anji sana ndi kodi saziwa ine ndakulira kumuzi ndakulira kumuzi usiku timasewera usiku timanga changa tokoloma tokomandelele kupanga zobisalirana na mbuyo mbuyo wapita umu ndikapeze otukachila hevi ndakulira kumuzi inu nonse muli apa ine ndine mbale wanu ine ndine wanu chifukwa kumene muliko ndachokera kuti komweko ndiye lero ndikamanena kuti zinthu sizili bwino zinthu zikudula ndikuyerekeza moyo umene ndili ineyo ndikanakhala kuti sindinachokere ndinachokerako mwina sibwezi ndikusamala chifukwa moyo uli ndi ine pakali pano ndi vice president chitseko cha galimoto kuti lipite ndikachisekule amandiletsa kuchisekulira awawa asilikali kutisekulira Mau bwana mau. tsopano ine kalero ndazolowera tikati pakali pano ndiye zandiyendera ndinali ndi chingerengere ndi kandodo kanga akandituma chingerengere perrrr, ulendo kukagula soda ndikubwerera lero oyendesa chingerengere kukagula soda akusekuliridwa galimoto vice president ndiye ndimazifunsa kuti Mulungu Mulungu analoleranji kuti mwana wa anthu osaziwa kulemba mwana woyendesa chingerengere mwana opanda zina wamukweza ndikufika kukhala vice president akufuna kuti zingotafuna akufuna kuti zingotafuna ndiye ndikamanena kuti izi zikulakwika iwo kumati kulankhula bwa